igbo mma mmanụ mma mmanụ igbo igbo kwezuonu ndebe anyị ọnwa afefe perikom nwata toro na ngada nna ya gerenụ m tụrụ na nna m gwara m n'obodo na amaghị ebe mmiri bido mawa ha anaghị ama ebe ọ na-akwụsị ha ọkwa n'ihi na akọ ka eji agba maka nji bụrụ oke ekwe m sị ka m bịa kọrọ nwata ebe mmiri bido mawa nna ya n'obodo naijiria ya wụ nwa marazi asụ ya sụọ n'ikwe ma ọ maha asụ ya sụọ n'ala ihe m ma wụ na naijiria wụrụ aha mmadụ aga m aba ya nwa m maka ndị na-etiwa na naijiria hụchanụ ntị unu ndebe anyị na ogirigo oge a na-akpọ colonial and pre-colonial era ka oyibo na-achụ nta ihe akụ akụ ihe enwe enwe chụrụ nta bata n'ọdịda anyanwụ mba afrịka mgbe ha rutere ha hụrụ agbụrụ n'atọ bi na ya bụ akụkụ ụwa ha wee jụọ ajụ gbasara ya bụ agbụrụ n'ihi na mbịarambịara amaghị ebe ana rụrụ arụ onye ajụjụ anaghị efu ụzọ akọruo egeruo ka o ji eme a na-eje mba a na-ama mba ndebe anyị ọkwa ya bụ ajụjụ ka onye nta akụkọ oyibo ji kọwara ha na aha agbụrụ n'atọ a wụ awụsa igbo na yoruba na e nwekwara agbụrụ ndị ọzọ so ha wee biri kama na osisi pụtara ihe ka eji ama oke ọhịa ọ na-agwa ha n'eziokwu eziokwu na agbụrụ n'atọ ndị a biri onwe ha iche iche na-achị onwe ha n'okpuru ndị eze ha na ha nwechakwara asụsụ nke ha omenala na ekpukperechi ha na ọnọdụ anụ ọwụna kpaa n'ọwa ya na ọnọdụ nnụnụ ọwụna biri n'akwụ ya n'ihi na izu ka mma na nne ji ndebe anyị na ya ka nna m nọ wee gwa m na eziokwu eziokwu na igwurube ọbụla chọrọ ịdakpo oke mba na-ebu ụzọ tụọ aro ọfụma maka na anụgodo ọhụụ ọgbọ ma ọgodo hụ ya na ọgba ehuru ọ na-agwa m na mgbe ọbụla nwannadi chọrọ ịkpara ana mmadụ na ọ na-ebu ụzọ hopụ osisi eji mara oke ana ewe ebe a na ndọrọ ndọrọ ọkwa ya na otu aka ahụ ka oyibo ji tụwa aro ka ha ga-esi wepụ ndịiche dị na agbụrụ n'atọ a ka ha nwee ike chịkọọ ya ọnụ zụọ ha okwe n'isi n'ihi na azụ okwe eri okwe onye aghọgburu ka a gbara na enye na ọkwa ebe a na-eme ọna ka a na-eme ọna mmiri ọkwa n'otu aro ahụ ka ha nọ na-ajụ gịnị ka a ya aba agbụrụ n'atọ a ma achịkọọ ha ọnụ maka na obodo ọwụna na-enweha aha enweghị njirimara ndebe anyị ọkwa na ya bụ nkata ka agbọghọ nọ n'obi di ya a na-akpọ nwa ada flora shaw oriakụ lord lugard nọ wee sị sị baa anyị ndị naijiria n'ihi na anyị bi na mpaghara osimiri naija ọ bụrụ ka anyị si nwee aha ma eziokwu eziokwu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ nna m gwara m na ekperima mụta agụụ na nchakasị anya ịma na ngwa ọrụ o ji ezu ohi ezuwegwo oke na ihe ọ họziri wụ ibido aka ntụtụ ka obodo mara onye ọ wụ na enyi enu mgbe oyibo nwetara aha ha bara anyị ha were aka ike chịkọọ anyị ọnụ kpọọ ya amalgamation of Nigeria 1914 chewuzie na anụ enu na anụ ana anaghị ebikọ chewuo na egbe na ọkụkọ enwe mgbe ha ya aza otu ụmụnna n'ihi na ha awụghị otu agbụrụ hụchanụ ntị unu ndebe anyị nna m gwaranụ m na a chịrị ha na ji si n'ubi jee n'ọba na ihe ọ nọziwa okuke okuke ọkwa mgbe oyibo chịkọrọ anyị ọnụ bido chịwa anyị ha webatara anyị okpukperechi ha kpọrọ christianity na ya ka ha nọ wee nye ndị nna nna anyị ha akwụkwọ nsọ ha akwụkwọ nsọ sị na a maa gị aka na aka ntị na ntị nke a goteghị ntị nke ọzọ ka a machipụ gị ya na gị abakwana mba na gị anụkwana ọgụ na eluigwe ya anụrụ gị ọgụ buoro gị agha ma ha wụ ndị wetara ozi ọma bukwa egbe eji eje ọgụ n'aka egbe ha ji chere onwe ha n'eziokwu eziokwu ndị be anyị na ya ka nna m nọ wee gwa m na dibịa na-agbara gị afa na gị atụhukwana uche nke aka gị m na-ajụzi nna nna anyị ha kedu ebe uche nke aka ha jewere ha ji were ebe akwụkwọ nsọ tụhuo anyịke ha ji eje ọgụ eje ọrụ otu a ka dike si wee ghọzie onye ụjọ oyibo wee jide agụ dị ndụ kee ya agbụ ihe ukwu emee eberebe gburu ọkwụ ọja eberebe gburu wụchanụ ntị unu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ nna m gwara m na egoro ha na biskit gonye nwa akwọ n'azụ a na-ara nne ya maka uche ya pụọ na ọkwa mgbe oyibo nyere ndị nna anyị ha akwụkwọ nsọ ha ahụ ha bido kụziere ha ka esi emechi anya ekpe ekpere ndị aka ji ọhọ na-emepebu anya were agọ ọhọ bidozie emechi anya na-akpọ nna anyị nọ n'eluigwe igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọkwa ebe ha na-ekpe nna anyị nọ n'eluigwe a ka oyibo ji bucha ji na ede dị n'ubi ha buru ma mmanụ ọma chukwu ji chọọ obodo anyị mma mgbe ndị nna ji kpechazie ekpere a mepee anya n'eziokwu eziokwu ahụ na oyibo akpọrọchana ma ụmụ ha n'ohu gafee mmiri naa n'eziokwu eziokwu n'ọnọdụ ọnọdụ bịara ije nwe ụna otu a ka dike si naba Chinua Achebe wee bewe arịrị bekata akwa wee dee akwụkwọ a na-akpọ Things Fall Apart ka ụmụ ụmụ soro nụrụ ihe mere anyị n'eziokwu eziokwu ndị be anyị unu ma na o nwere ka a ya esi mekarịa nwa enwe nne o kwere ndụ kwere ọnwụ ọkwanụ ihe mwute oyibo mere n'ala igbo mee na ala naijiria ka ndị isi ekwe ọnwụ ji kata obi jebe ije nnwere onwe na-ekwu na ọ wụghị ọgụ ya wụrụ mgba na ya ka nna m nọ wee gwa m na o ji ihe nwata wenye aka elu na aka raba ya na ọ ya ewetu ya o meghị izu o meghị ọnwa aka rawa oyibo ha wetuo aka na enyi enu naijiria nweta independent na 1960 ndị be anyị ọkwanụ independent a naijiria nwetara ka oke ọkpa nọ n'ụlọ ji wee tichaa ana nku be n'ọnụ na-ekwu n'eziokwu eziokwu na ọ ya adịkwa mma ka agbụrụ ọwụna were ohere a naa je chịwakwa onwe ha ka ebiri dịka esi biri gboo na mbụ maka na izu ka mma na nneji ọ na-ekwu na ya nwa ọkụkọ na egbe enwekwa mgbe ha ya azakọ otu ụmụnna n'ihi na obi awụghị otu na egbe wụ anụ enu ya nwa wụrụ anụ ala na ha awụghị otu agbụrụ ọ na-ekwu n'eziokwu eziokwu na obodo ọwụna were oke na pusu dobe n'otu nkata na ọkwa akụkọ ọgụ na mgba ka a ya na-akọ kwa ụbọchị na ya nwa ọkụkọ anakwaghị eti ka ihe ji ya haa ya na ọ ka ọha nụrụ onu ya ndị be anyị n'ezie nna anyị na ndị nụrụ onu ọkụkọ enweghị ihe ha ji okwu ya wee kpọrọ ruo bido mgbe ahụ e nwetara independent ruo ma ugbu a naijiria ka na-agba aghara wụchanụ ntị unu ndị be anyị nna m gwara m na anụ egbubeghị mbụ ihe ama ka esi abọ na ihe nyere mmadụ ọnwụ ọkwa ya ka m ji jụba nna m aha kedụzi ihe a ya eme ka naijiria dịkwa mma na enwere ike imegide ihe ka enwekwa na agwa ha naijiria eji biri n'udo nna m wee na-agwa m na naijiria dị ka bọtụlụ na ọ kụwaa na mmekwata ya hịara ahụ ọ na-agwa m na obodo efi dị mkpa karịa ndụ mmadụ na o dogwo anya na obodo ụmụ anụmanụ ka ọ wụ na ya ka nna m nọ na-agwa m na m ghụchaa ntị na ọyị m na m ga-agwa ya ahụ ezigbo ọyị karịa ọyị m na m gwara ya agwa na m nee anya ka ya gwa m na nwatakịrị a mụrụ kamgbe 1960 na-ejebeghị ije ruo ugbu a na ọ wụghị nwa ka ọ wụ na ọ nwa ngwụrọ ka a mụrụ kpọ ya nwa n'enye ndị be anyị kwuo igbo si if east doesn't go let west go ọkwa ya ka m ji jụwa nna m ma e menụ restructuring ma ọ ya-adị mma ewee ka a ya-esi hazie obodo a ka obodo dị mma nna m wee gwa m na m ghụchaa ntị m na ihe ọ sọkwara sị gwọọ onye ara na psychiatric home na ị kpọrọtakwa ya n'ụlọ ọ ya na-eme ntakwuri iji wee gwa ụmụnna na ọ gbaburu ara mbụ ọ na-agwa m n'eziokwu eziokwu na ọ sọkwa sị bagharịa naijiria aha si na naijiria kpọwa ya united african republic n'ọnọdụ ekperima zuchaa ohi ọ gbanwee akwa na okenye nekwe ya n'ụkwụ na ọ ya-ama na agahụ ka ọ wụ ndị be anyị ọkwara okwu nna m aha ka m ji sị ka m jụzie ndị ọchịchị anyị ma ọ mgbe agha nke abụọ dara ka ha ya-ekewa obodo a ka ọ mgbe mmadụ nwụchara ka ọ- ọ- ọ- ọgụ ya-ebi n'obodo a kedu ka e si na-anụ na a na-atụ ugwu eh, bọmbụ n'ugwu na-agba egbe na ndịda m- ma ndị ọchịchị anyị anaghị emegharị ahụ maka ndị na-anaghị anụ oyibo ghụchaanụ ntị unu ka m gwa unu Nigeria has failed as a country, Nigeria has failed as a nation, and our leaders has failed woefully. We cannot be living in bondage, we cannot be suffering and smiling, freedom in chain. We are tired of this country. Igbo bụrụ ụzọ m ọzọ ghụchaanụ ntị unu nna m gwara m na disi ike anaghị eme ka ọrụ bie ngwa ngwa kama na ọ na-eme ka obi sie onye ọrụ ike na ọ ya ka m ji na-agwa ndị Biafra na ha disi ike na-agwa Oduduwa Republic na unu disi ike na ihe a na-achọ n'uko enu ka ya-emechaa daa n'uko ana o mehụ n'izu o mee n'ọnwa ọkwa ọja durukere m nawa ama m n'obodo awa onye kwuo ekwu ma ọnwa ha nwụọ huo ehuo mana ama m ka m si kwado onye rụọ ụka ọ hụrụ n'anya ka m je nenekere ọ dị ka ọ ka ma ọka na